ne balimaw ani ɲanguma hɛrɛ tilenna hɛrɛ sira somɔgɔw kori baasi t'aw la nse n y'a fɔ cogo min na n ka eh, vocal laban in na an bɛna revue kɛ an bɛna revue vocal kɛ revue minnu passera n ye revue minnu kɛ déjà quoi donc sisan an bɛna daminɛ les dangereux de la cité comme o de hakilina di yan pour que ka se ka page in créer donc an y'a daminɛ o la donc sisan épisode fɔlɔ la épisode fɔlɔ la donc euh, an ye point point d'amélioration dɔw noter donc euh, parce que en fait an kun y'a ye u kuma fanba kun bɛ français de la quoi or que maliyɛn bɛɛ ka bɛɛ ka eh, kan ka di ye donc a kun cɛ ka ɲi u kun k'a kɛ bamanankan de la mais u y'o ko u y'o o yɔrɔnin o faamuyara parce que an bɛ épisode 4 de la bi bi bi in na donc euh, épisode de épisode 1 à 4 évolution kɛra et puis u bɛ kuma bamanankan yɛrɛ de la bɛɛ yɛrɛ ye pratiquement ye bamanankan ye donc sisan donc o côté réglé la après son donc o fana bɛ réglation na donc euh, u kɔni u bɛ mɔgɔ lamɛn donc o ye ko sɛbɛ o ye ko ɲuman ye quoi mɔgɔ minnu don yeta mɔgɔw bɛ mɔgɔw lamɛn quoi donc o ye ko sɛbɛ donc premier épisode la u ye question dɔ poser fɛn min b'an ka dugu la ka caya à savoir ni an bangebagaw surtout an wolobaw ko souvent u bɛ u da don musomaninw ka eh, u ka eh, u ka e, u ka furuko la donc est ce que o ka kan ou bien o man kan ah ah, ko fila don dɛ a ka kan et puis a man kan mais an ka problème souvent problème min bɛ poser c'est que a ka kan mais u bɛ a kɛ musomani mana se si dɔ la a bɛ lajaba i kan ni comme ni i kan ka i kan ka furu o furu kuma la u bɛ a fɛ bɛɛ n'i ka chance o don pression bɛ kɛ musomanw kan cogo min na ça fait que musoman caman ne yɛrɛ kɔni bolo dɛ ne hakilina na musoman caman bɛ décision ta décision min t'u nafa la ça fait que u bɛ taa don peut-être ko dɔ la ko minnu tɛ ko min t'u u nimisi wasa donc euh, ne yɛrɛ kɔni bolo furu la au moins fɛn fɛn dɔ ka kɛ yen yanni i ka furu mɔgɔ ma parce que bi bi in na tribunaliw falen don séparation ka ca divorce ka ca parce que eh, nin bɛɛ de b'a kɔnɔ quoi donc a man nɔgɔn donc ne bolo furu ka gɛlɛn furu ka kan ka mm, furu ka kan ka bonya donc ka décision ka mauvais décision ta quoi parce que ko mun don a ma nɔgɔ ale dɔɔni donc a question kɔni franchement ne yɛrɛ kɔni n kɛlen k'a ye n ko ah n ko nin ye question ɲɛnama ye donc sisan épisode filanan na o ye épisode filanan na donc euh, en fait euh, série in bɛ daminɛ ni eh, an ka eh, seli donc seliba seliba labɛnni donc euh, seliba labɛnni bɛ senna donc saga sanni labɛnfɛnw ka taa musow k'u yɛrɛ musow k'u yɛrɛ pari spa ninnu ni fɛn ninnu na donc episode 2 et puis tout ça prépara euh, fête préparation de bɛ senna quoi après euh, acteur principal mo o tɔgɔ mo c'est un artiste ale n'a ka manager donc u bɛ dɔ furan u bɛ dɔ furan donc u ma foyi sɔrɔ ka kɛ dɛ ka b'u ka mobili kɔnɔ non u bolila donc u bolilen donc sisan comme bi bi in na réseau réseaux sociaux tile in na donc dɔ kun y'u ye donc mɔgɔ dɔ y'u ye ka a tigi tan donc o ye u filmer k'a bila réseaux sociaux kan donc o dun o cɛ man ɲi mo ka kariyɛri la donc u y'a ɲɛɲini u ye mɔgɔ min tan ka to o sira la tagama donc u y'a ye u nana foli kɛ et puis ka na u ka na eh, ka na foli kɛ a tigi ma quoi donc sisan episode sabanan na an bɛna a ye ko mo ani ana ana ye acteur actrice principale ye ana ye mɔgɔ min ye muso min don a a gunnen tɛ mɔgɔ si la a b'a ka baara kɛ et puis a kunkolo b'a kan da la donc euh, mo ni ana bɛna ɲɔgɔn ɲɔgɔn ɲɔgɔn kunbɛn donc sisan mo dun ale ye cɛ min muso ka d'a ye a mana muso min ye a ɲɛ tɛ tɛmɛ muso la donc ale kɔni ale bɛ a bɛɛ kɔ or ana ye muso min ye ale yɛrɛ hakili tɛ cɛko la ou furuko la ale kɔni baara ka baara kɛ dɔrɔn epi ka se ka a ba nimisi lawasa parce que ale de bɛ okipe ba ni dɔgɔnin na depi fa banna donc sisan o la donc sisan ana ni eh, mo ye ɲɔgɔn ye mais u ma kuma ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ ɔ donc sisan cɛmisɛnnin ninnu u bɛ pari de la u ye pari de daminɛ est ce que mo ni ana bɛna mo bɛna se ka ana draguer donc sisan épisode 4 kɔnɔna ee acteur dɔ nana donc o ye ne ka acteur ye dɛ ne yɛrɛ kɔni cɛ in walayi hakili yɛrɛ de ma se ka to cɛ in tɔgɔ la n y'a ye film caman na mais a tɔgɔ de ma to n kɔnɔ quoi donc ni mɔgɔ min b'a tɔgɔ dɔn a ye ɲa n ma k'a tɔgɔ fɔ n ye eh, restaurant na cɛ eh, le, eh, muso in cɛ a tɛ kuma dɛ mais a ka regard n'a ka eh, ale kɔni a ka jeu ka di ne ye a ka jeu ka di ne yɛrɛ de donc sisan ale donc ale donna kɛnɛ la donc j'espère que a bɛna to parce que a bɛ se a bɛ se a bɛ ko kunna ka filimu ko la voilà donc sisan épisode 4 la mo ni mo ye ah mo ni ana ye ɲɔgɔn ye an ka jɔn ye donc ana ma sɔn ana ma sɔn parce que ana ye muso min ye ale kunkolo b'a kan da la or que mo dun tulonkɛ de ka d'a ye ana fɛn fɛn ye tulonkɛ ye a t'o ko la quoi donc euh, o ma se ka bɛn a la fɔlɔ mais mɔgɔ min don a tubabukan na ko les opposés s'attirent ɔ donc n t'a dɔn n bɛn'o traduire bamanankan na cogo min na donc sisan u kɔni u na ɲɔgɔn bɛn u na ɲɔgɔn kunbɛn an mɔmɔ doni o en tout cas ne yɛrɛ kɔni an ka semaine o semaine an k'an jija k'a lajɛ pour que ka a revue kɛ ɲɔgɔn fɛ aw yɛrɛ ka avis kɛra jumɛn ye depuis épisode 1 jusqu'à épisode 4 donc a ye na an ka baro kɛ a ye na an ka baro kɛ ah, en tout cas bi kɔni nin de tun ye ne ka fɔta y'aw ma bi donc n'ala sɔnn'a ma an k'an bɛn wagati wɛrɛ